Igbo be anyị tata anyị sị ka anyị lebeka n'anya na akị anyị nwere n'ala Igbo dịka anyị si mara anyị nwere akị bekee ya bụ nke ahụ kuru mmiri mee gịnị rigo elu anyị amaghịkwa ihe ọ na-eje ime ebe ahụ mana ihe anyị ma bụ na gịnị o kuru mmiri rịa elu ebe akị igbo bụ nke ahụ si na ukwu nkwụ apụta nke anyị na-esi na ya emepụta mmanụ akị nke anyị na-ata ata azịza na ihe ndị ọzọ dịgasị iche iche ka anyị gaa leba anya mara uru ha bara ma mara ndịiche dị na ha abụọ ka anyị jee nụ. ị ganugo n'ụlọ ekpere onye amụma sị gị na gị gote akị ole na ole ka e were ya saa nwa gị maọbụ gị n'onwe gị isi nke a gosiri gị na mmiri akị dị ezigbo mkpa na ndụ mmadụ nkwenye ha nakwazi nkwenye anyị dịka ndị Igbo bụ na mmiri akị na-eme ka ụbụrụ gbakee ma na-aghọ nkọ mmiri akị ya bụ ị mụọ nwa tata were mmiri akị saa ya isi a sịkwana na ọ mụsị gị mana were mmiri akị saa ya isi ka ụbụrụ ya na-aghọ nkọ you must set aside a week seven days that you endeavor to bath the child with only coconut water. e nwekwara ihe e si n'akị emepụta dịka mmanụ anyị na-ete n'ahụ nke na-edozi ahụ nakwa nke a na-ete n'isi ihe a na-akpọ ya bụ coconut oil n'olu bekee a bịa n'akị igbo nke na-esi na nkwụ apụta i lee anya ebe a ị ga-ahụ ukwu akị igbo na ya bụ akị a na-emepụta mmanụ na ya nke a na-akpọ eli akị nke a na-etekwa n'ahụ e jikwa ya ete nwa a mụrụ ọfụrụ na ya bụ ukwu akị a na-enwetakwa azịza bụ nke anyị ji azachasị ezi be anyị a na-ewepụtakwa afịfịa akị ahụ ma ọ bụ na e jiri ya mechaa mmanụ a na-ejikwa ya azụ ụmụ anụmanụ dịgasị iche iche oge ụfọdụ mmadụ ṅụọ ọgwụ ṅụfee ya oke ị nụọ gaa chọọnụ mmiri akụ gaa chọọnụ mmiri akị ka e ji rụọ ọgwụ ahụ ka ihe ọ na-arụkwanụ ndị be anyị ị wụnye onye ahụ ya bụ mmiri akị nke akị bekee ọgwụ ahụ ga-eme gịnị ga-agbatu iji gosi gị na Chineke nna jiri ọmarịcha ukwu osisi akị a wee mee gịnị chọọ ndị Igbo mma oge ọbụla ị ṅụrụ ọgwụ ṅụfe oke gbaa mbọ fụ na ị mere gịnị na ị chọrọ mmiri akị o ti nwata ihe n'ihu nne ya buru bata ya bụ agụụ buru bata na ngwuru gị kedu ihe ị na-eme ị ga-achọwa nri ị ga-akwadebe

gbaa mbọ were akị na-aṅụ garị ị chọzie iweta ụtọ garị jiri akị igbo hei i tirisie akị igbo wụnye ya n'ime garị gị mezie ebere ya gbanye ya obere mmiri ara ehi ehe e mechaa ị chọọ m ị kpọọ m n'ekwentị sị m nne daalụ e jikwazi akị eme ihe a kpọrọ achịcha bread n'olu bekee a na-etinye ya na achịcha ka o wee tọọ ụtọ e jikwazi akị bụ akị igbo ata ọka bụ nke anyị niile maara ndị ime obodo ji ya ata ọka ọ na-atọkwa ụtọ dị ukwuu e jikwazi akị bekee esi nri osikapa nke a kpọrọ coconut rice ọ bụ ezi a na-ata ata ọ bụrụ na a na-eme mmemme ị na-anụ ụnụ ma na anụ nama garaziri ọnụ na anụ ọkụkọ garakwuru ọnụ na ihe merenụ bụ na anyị ga-aga ka anyị zụta anụ ezi kee kwanụ ihe e ji azụpụtara anyị anụ ezi ahụ ọ bụkwa afịfịa si n'akị a ka e ji eme gịnị azụ ezi ka ọ na-eme gịnị na-eto na-adịkwa pokopoko ma na-akwọra anyị mụrụmụrụ Ya bụ oge ọbụla ị na-ata anụ ezi na mmemme uche gị dịkwa ya na ọkwa n'akị ka e si emepụta nri ezi. Ọtụtụ mgbe, ụfọdụ na-achọ ihe ha ga-etinye n'ude ha na-ete n'ahụ iji mee ka ahụ ha na-akwọ mụrụmụrụ ka nke nwa a mụrụ ọhụrụ. Kedu ihe ọzọ ị na-eche? Were mmanụ akị Tinye n'ude gị ka ahụ gị na-akwọ mụrụmụrụ ka nke nwa a mụrụ ọhụrụ. Akị amaka, akị bara nnukwu uru. E jikwazi mmanụ akị emepụta ncha anyị niile maara e ji asa ahụ maka na ọ na-edozi ahụ, ọ na-eme ka ahụ mmadụ na-akwọ mụrụmụrụ ma dịkwa mma ile anya. E jikwazi akị emepụta achịcha bekee bụ nke a kpọrọ coconut biscuit maọbụ cookies oge ọbụla chineke ji ha na nwa wee chọọ nwaanyị mma ihe ọzọ nne di ya ga-asị ya bụ ị zụtagokwa akị bekee a ga-atụnye nwa ahụ mmiri a n'ọnụ ma a mụọ ya maka afọ ọrụrụ mana ụfọdụ ndị dọkịta ga-asị gị nne anwakwana ya anwa mana ụfọdụ gakwa n'azụ anọrọ n'azụ tụnye nwatakịrị ahụ mmiri akị bekee n'ọnụ iji gbochie gịnị afọ ọrụrụ ndị be anyị ka anyị jidesie akị bekee ike n'ihi na ọ bara ọtụtụ uru. Daalụnụ.